Is cuimhin liom uair amháin go bhfuaireamar cairpéad nua istigh ins an seomra mór sin ina raibh Brenda, ní dóigh liom go rabhamar le chéile ag an am sin, but anyway is cuimhin liom agus dath glas a bhí air. Agus nuair a thagadh na páistí isteach ón gclós bhíodh an an muck ar na bróga agus tar éis tamaill thriomódh sé, so ansan bhíodh sé ins an théadh sé isteach ins an cairpéad agus ansin nuair a sheasfadh duine éigin Bhí sé cosúil le deatach timpeall na háite. N'fheadar an ar bhfiú of course ní níos ní bhíonn cairpéad ar bith tá mé cinnte i scoileanna you know is dócha go raibh sé againn chun chun an glór a coimeád síos b'fhéidir. Bhí an salachar uafásach gach lá agus nuair a thagadh an bháisteach bhíodh muid ag dul abhaile you know just scriosta leis an salachar, an muck you know mar a déarfá ach bhíomar just ag imirt agus ag baint spraoi as bheith ag imirt timpeall an scoil. Ní raibh aon páirc nó you know pitch againn ag an am agus just sin an slí a d'imigh an scoil you know bhí na páistí go léir ag rith timpeall agus just bhíomar salach an am ar fad ach ní raibh aon duine tinn.

ag rith ó na mhúinteoirí agus bhí siadsan ró-ard chun dul isteach inár ndiaidh ach yeah bhí an-chraic againn ansin yeah. Is cuimhin liom dul ar an chéad turas go Tigh Chan Dalc, bhí mo dheartháir liom freisin ag an am, ach nuair chuamar ar an bhád bhí gach duine tinn ar an bhád ach ní raibh mise agus Duncan Ó Cléirigh. agus bhí siad tar éis béilí a shocrú i gcomhair gach duine ón scoil agus ní raibh ach mise agus Duncan in ann ithe so bhí timpeall caoga chicken agus chips curtha suas agus bhí mise agus Duncan lán leis na chicken agus chips agus ansin an oráiste, bhí oráiste agus bhí gach duine istigh sna leithris ag fáil tinn imithe a chodladh agus an beirt againn istigh sa restaurant just ag ithe an méid sin bia you know bhíomar tinn leis an méid sin bia a itheamar agus is cuimhin liom é sin is cuimhin liom ansin nuair ar a thánamar go Tigh Chan Dalc bhí just áit iontach a bhí ann san san coill agus bhíomar in ann súgradh taobh amuigh ansin chuamar go dtí scoil agus bhíomar istigh i ranganna Fraincís uair éigin chuamar go tigh em clann agus bhíomar ag fanacht leis na clann agus ag iarraidh an Fraincís em a labhairt em agus rud a bhí maith ná i gcomhair cúpla bliain sa scoil Bhíomar ag foghlaim Fraincis i rith an lae agus you know bhí bhí sin ní bhí sé sin dochreidte ag an am go mbeimid ag déanamh Fraincis ar scoil you know agus níl an Fraincis rómhaith agam ach is tá mé in ann you know caint as le sa Fhrainc leis an bhFraincis a bhfuil agam agus ceapaim gur toisc gur fhoghlaimid é chomh Nuair a bhímid óg go raibh sé sin thar barr ach you know bhíomar istigh leis na clann, bhíomar ar scoil, is cuimhin liom em bia curtha síos chugainn sa scoil mór agus dúradar linn tar éis muid go léir a ithe gur capall a bhí ann agus bhí gach duine ag oh God you know cheapamar go steak crua a bhí ann ach you know gur capall a bhí ann ach em ansin bhíomar bhíomar ag imirt em na bowls na eh, pétanque Francach em agus ansin bhí na céilís againn. Is cuimhin liom an ceol. Bhí, bhí roinnt daoine ó Cheoltas tar éis teacht linn agus muid ag dul ar an bus agus ansin bhíodh, you know, gach duine ag, ag rince agus ag canadh agus ag, leis an gceol san oíche. Em, is cuimhin liom teacht abhaile ar an bus agus bhí clink clink clink síos, bhí a, an méid sin fíon tógtha abhaile agus ní rabhamar ach seacht nó ocht bliain, no, b'fhéidir níos, níos aosta.

iar-phríomhoide ar Scoil Chrónáin. Tá cúpla rud is cuimhin liomsa faoin scoil. Go raibh, bhí an-suim ag mo mháthair i ngach saghas, go mbeadh oiliúint an-leathan ag na leanaí agus chuige sin bhí ceol i gcónaí sa scoil. Bhí rince, bhí ceachtanna ceoil, bhí canadh, bhíodh Slógadh ar siúl agus chomh maith leis sin bhí Fraincis á fhoghlaim ag na leanaí ar scoil, rud nach raibh ar fáil i mórán scoileanna. Chomh maith leis sin bhí an-suim acu i spórt, Bhí na leaids, ach go háirithe, i gcónaí ag imirt peile. D'imríodar cúpla uair i bPáirc an Chrócaigh agus bhíodh snámh ar siúl againn chomh maith. So bhí raon saghas leathan oiliúint ar fáil ag gach duine sa scoil. Bhíodh suim ag mo mháthair i gcónaí in ealaíon agus bhí an-chuid pictiúirí aici crochta sa scoil agus thugadh sí ranganna amach. agus thaispeánadh sí na pictiúirí dos na leanaí rang ar rang agus chuirfeadh sí ceist ar cad a cheapann tú faoi seo, cad a, cad a chíonn tú sa pictiúr agus you know chun suim na leanaí a spreagadh in ealaíon. So, ceapaim gur, gurb é sin kind of ceann des na rudaí is mó a sheasann amach ná raibh Gaeilge, bhí Béarla, bhí suimeanna, bhí gach rud eile tábhachtach ach bhí na healaíona chomh tábhachtach agus spórt chomh tábhachtach leis.
Táimse ag múineadh faoi láthair le cúpla iarscoláirí, Éilí Ní Ghabháin, Róisín Ní Shé, Claire, Múinteoir Claire freisin, agus Nuair a tháimse ag caint leo siúd, tá scéalta difriúla acu ó ón am a bhíodar siúd i Scoil Chrónáin agus deirimid ar fad go raibh, gurbh áit go hiomlán difriúil é. I bhfad níos, kind of, sábhálta freisin. Bhí am go bhféadfadh aon duine siúl isteach agus anois tá an doras dúnta agus faoi ghlas agus is áit is, tá gach aon seomra ins an foirgneamh céanna. So tá. Cé go bhfuil atmaisféar deas i Scoil Chrónáin anois, bhí atmaisféar go hiomlán difriúil sa scoil a bhí ann roimhe sin. Bhí, bhí pluda in aon, sna haon áit. Bhíodh saghas, eh, rith i ngiorra. Bhíodh an áit nuair a thagadh tú isteach sa scoil, bhí sé really sleamhain, rith i ngiorra. Anois tá gach rud, níl aon rud saghas dainséarach ann dos na páistí, so ní féidir leat an craic céanna a bheith agat. mar a bhíodh againne nuair a bhíomar, bhíomar óg, sna crainn, ag sleamhnú timpeall na háite, leis an boiler a bhí chun blowing up a dhéanamh aon lá, anois, cuimhin leat an uair gur chnag, gach aon uair gur chnag dunc, dunc, dunc, dunc an boiler, bhí ar pé rang a bhí istigh ann, bailiú amach as an rang agus bhí sé ag spiteáil uisce ón, ón díon, you know, agus ní tharlaíonn faic mar sin, ach bhí, bhí sé sin mar chuid den saghas excitement a bhí againn nuair a bhí muidne óg, ní bheadh fhios agat, cad a tharlódh agus is cuimhin liom na Breathnachs agus thugadar isteach géanna agus gach rud mar sin, thugadar isteach, tugadh isteach madraí, tugadh isteach piscín agus anois ní fhéadfadh tú é sin a dhéanamh with health and safety, níl cead agat rudaí mar sin a dhéanamh gan saghas amach tríd na hoops mar a déarfá, mar caithfidh tú gach rud a sheiceáil agus double seiceáil a dhéanamh ar rudaí anois you know agus Is áit go hiomlán difriúil é, deas freisin, is breá liom a bheith múineadh ann ach is, dar liomsa, ach b'fhéidir go bhfuilimse ag smaoineamh cosúil le páiste, mar chuid de mo shaol bhíodh sé ar fheabhas agus anois mar dhuine fásta is breá liom bheith múineadh ann ach is, agus tá súil agam go bhfuilimse ag tabhairt cuid den saghas excitement sin liom i mo mhúineadh but is áit, dar liomsa, is áit difriúil é ó mar a bhí. Ceann de na rudaí go gcuimhneoimid orthu ag an gceiliúradh seo ná na daoine atá caillte againn. Chuirfeadh sé iontas ort an méid daoine, ní bheadh aon duine a bhí i Scoil Chrónáin thar lár na daicheadaí agus fós tá an oiread sin acu imithe ón saol seo. Ana-chuid acu i dtimpistí bóthair. Fiú amháin an timpiste uafásach deireanach san gur maraíodh ceathrar cailíní óga, duine acu san ba iarscoláire linn í. Agus tá an-chuid acu go bhfuilimid ag cuimhneamh orthu agus nuair a bhí sé seo á ullmhú agam bhí siad go mór i mo cheann mar bheadh cuid mhaith acu ann dá bhféadfaidís é agus cuimhneoimid orthu agus ar a dtuismitheoirí ar an oíche sin.

Ba mhaith liom go raibh maith agat a rá le Near FM don tacaíocht chun an clár seo a chur le chéile, agus go dtí Raidió na Life chun an clár a chraoladh. Míle buíochas do na daoine a ghlac páirt, Proinsias Ó hAilín, Brenda Mac Cionnaith, Eilín Ní Bhroin, Lorraine Ní Bhroin, Máire Ní Chearbhaill, Martina Ní Rinn, Aoileann Nic Cionnaith, Anne Redmond agus Deirdre Nic Cionnaith. Ba mhaith liom míle buíochas a rá go háirithe leis na múinteoirí, na tuismitheoirí agus pobal Ráth Cúil a rinne an obair tábhachtach chun an Ghaeilge a choimeád go dtí an lá atá inniu ann. Go raibh maith agat go dtí Róisín Ní Bhroin a thug cabhair liom chun é seo a chur le chéile. Is mise Aoife Nic Canna, slán go fóill.